Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana ife a Lahiri K TV chomwe tingakupempheni osasiyira panjira odiyoyi imvereni mpaka kumapeto komanso musayiwale kupanga like share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV kuchimake kwa nkhani ndi mapulogalamu osiyanasiyana. Mr.
Ngwira, Yes, yes.
funso lomwe amalawi akuliyembekezera are you bakili muluzi tv inu ndi bakili muluzi tv Ndipo uh, mwafunsa bwino kwambiri and I want to make it very clear. I'm not.
okay okay ine si bakili muluzi tv ndi chifukwa chani anthu akupanganisa associated ndi bakili muluzi i think maybe because uh, some of the elements amene ndima ndimapanga uh, akhoza kufananako ndiyeyo because number one if you look at bakili muluzi tv he has always supported the current leadership i do the same okay i think uh, another socialist uh, jb has been doing the same okay sine ndekha

sindimafuna for example nthawi ya zisankho kuti wina abere zisankho chifukwa kunali zinthu zambirimbiri wina alande ufulu wa malawi so ngati nzika inenso i took an initiative to, to, to, to come in and say no ndi dziko lathu let's do something okay what i will never do like uh, what my colleague uh, wa bakili muluzi tv uh, will do uh, is that uh, ine sindimabisala number one identity okay that's why my page is verified verified that is id natumiza kale facebook ku id ndi cholinga choti ndikamaponya zinthu i should be responsible for whatever i'm doing ngati ndikunama ngati ndikupeka nkhani someone should be able to say you did this because it's an official page sichigoba ine sichigoba and i always mention my name okay number two i will not go personal Eh, ndi nthawi zina mwaona bakili muluzi tv achina uti eh, wa hiv umamwa mankhwala watani chifukwa amakhala kuti akufotokoza zambiri i will never go personal kuyamba kumuyankhula munthu za family yake kaya magonana ndi uyu kaya matani ndi uyu akulu aja ndiona kuti samasankha iweyo kaya umva bwanji mthupi ndi zako. ine issue based ineyo zaine ndi issue based nimangotengako issue yo ndikuipanga kuti munthuyo akhoza kubwera kuzapanga refute abwere ndikunena kuti ndikupanga refutes ndiye ndimakhala kuti am conscious knowing kuti munthu uyu ali ndi family ali ndi ana ali ndi mkazi sindingangolemba zimene ndingalembe koma ndilembe zinthu in relation to governance so once again I'm not Bakili Muluzi TV, and I'll never be. And I have no idea how that came into operation and how it is run. Koma Kondwani Kachamba page That is my page and that is me. angwira makamera mudaponya pati wokuti kakachitika aka mwaponya Kaka- chisankho chonse chija anthu kuti amve zinthu amadikira page ya a kondwani kachamba ngwira makamera mudatsi- mudasiya potani

chifukwa ngati ndilembe zoti sizili kumenekoko then it becomes propaganda and that's dangerous because information can bring chaos in a country so i'm a responsible citizen ndikaona ndikamalemba it's something that is verified so you're sure kuti zimene mmapanga post mnthawi uh, ya after 16 september pa zisankho zija chilichonse ndithu it was verified zimakhala zoona ngati alipo wina amene akhoza kunena kuti this was not right i'm here this is kachamba anene kuti ichichi was not right ichichi munapanga chani because i don't just lied i verify information i'm a responsible citizen by the way okay i'm a responsible citizen by the way um, I, I, I am an entrepreneur i should not destroy my business with propaganda because the moment ndiyapa maishu zonena kuti ndaboza watandwati i will destroy my character and if my character is destroyed i will not find business in malawi am a consultant okay we have a microfinance Timali- timapas- timapereka ngongole kwa anthu our offices in namiwawa tili ndi ma business ena ndi ena if i as the leader ndikupezeka kuti ndayamba ma propaganda zinthu zoti apa- anthu apanga verify sizenizeni then that destroys me why should i do that 16 september yapita makamera apita tajambula chisankho ma tally sheet ndi zina zoterozo tiyenda motani what is next as Kondwani. Well, makamera sanapite completely. We cannot completely say makamera apita. Mwina funso lina inu mukwanisa kumanena kuti kwakuti kuli zakuti mupitiriza kupanga zimenezi chifukwa ndi- mwanenetsa ndithu motsimikiza kuti boma ili nde mmalikonda zedi mukwanisa ma checks and balance kupanga boma ili kapena mwina timva posachedwapa kuti angwira kukhala ngati ndi nduna ya trade ukuku nde basi makamera yanatsekera pompo well, tsogolo la munthu amaziwa ndi mulungu Definitely. that's the first thing i cannot predict what comes tomorrow but what i can assure you is that ineyo i'm not that kind of a guy amene wina akhoza kundiika muthumba kunena kuti usayankhule and let me tell you kunena kuti i don't rush kubwera ku public ndikufotokoza because if i spot a mistake even the previous government will tell you kunena kuti tikaona vuto choyamba we first engage that officer

if there is a problem you don't expect me pa, pa, pa facebook wakati wapanga wapanga wapanga is no no no no we first of all engage the authorities akuluakulu eh, i I might have that information which might be wrong sometimes one may clarify indoors ah no information here ah no it john john john okay can we fix this yes it's fixed yes it's okay if it's not fixed now we take the other step we make it known to the public no no no no akuluakulu we have been pushing for this koma sizikuteka i'll give you an example the past government will tell you we had some investors amene anabwera from india and timkafuna tipange process ma legumes it was 12 billion kwacha project Wow.
okay they came here in malawi they met the administration here in malawi and nkhani yake inali ngoti angopereka malo onena kuti tiike ma factories tiyambe kupanga process and ma investors omwe aja amabwera kunena kuti "Ih, zimene atiuza ukuku eh ah, amatiuza kuti project ili bwino koma we should not we should work with eh, akuchipani not necessarily anthu ngati inuyo amene simuli chipani so if you we know you we don't know these guys we are going back ayi you see panali inanso tinapangaso tinabweresaso ma company inanso opanga ma windscreen mm. amagalimoto ndi masipanala a magalimoto kuwabweresa ku malawi kuno kufika ndithu kufika the same thing I- amatiuza kuti achipani alowemo mkatimo not this so those are the things zimene zimaononga dziko but you never saw me